Ọ gbaala afọ iri ise kamgbe agha Biafra biri na Naịjirịa nke bụ agha kacha mefuo ndụ ndị mmadụ ma tinye nkewa n'etiti ịdị n'otu Naịjirịa mana agbanyeghị na o teela alụrụ ya bụ agha ọtụtụ ihe malitere ya ka na-afịọkwa na Naịjirịa ruo taa ka anyị gaa na mbido ebe o siri malite n'afọ 1960 mba briten nyere naijiria nnwere onwe ka ha bụrụ mba nke onwe ha mba ọ bụghị ebe a ka ọ malitere ka anyị laghachikwa azụ ebe ọ malitere n'afọ 1914 mgbe ndị ọcha nọ n'ọchịchị ndị briten kpọkọrọ ndị niile nọ n'akụkụ mmiri naija nke ruru agbụrụ narị abụọ na iri ise ọnụ kpọọ ya naijiria ndị igbo nọ na mpaghara ọwụwa anyanwụ ndị hausa nọ n'ugwu ma ndị yoruba nọ na mpaghara ọdịda anyanwụ lugard bụ onye na-anọchite briten oge ahụ lụkọọ ndị a niile ọnụ kpọọ ha naijiria ka ọ dịrị ya mfe ịchị ha mana n'afọ 1960 oge ndị ọcha lara ha nyere naijiria nnwere onwe nke ndị nọ n'isi oche bụ tafawa balewa na nnamdi azikiwe o gbughị oge ka enyesịrị naijiria nnwere onwe a nsogbu amalite n'etiti agbụrụ dị iche iche na naijiria n'afọ 1966 ndị agha ụfọdụ nke onye ndu ha bụ Chukwuma Kaduna Nzeogwu gara ịnapụ ndị nkịtị ọchịchị n'ike nke butere eji gbuo onye isi ọchịchị oge ahụ mee Aguiyi Ironsi onye isi mana o gbughịkwa oge ọzọ n'ọnwa Julaị afọ ahụ otu ndị agha ọzọ nke onye ndu ha bụ Murtala Mohammed napụkwara Ironsi ha ọchịchị nke a butere ọgbaghara na mpaghara ugwu Naijiria ebe ndị Igbo na-azụ ahịa mere ejiri gbuo puku kwuru puku ndị Igbo na mpaghara ugwu a tụmadụ na Kano mana otu onye welitere isi na ndị agha bụ onye Igbo aha ya bụ Chukwuemeka Ojukwu gbara isi akwara fọrọ ntutu taa sị na mmegbu a a na-emegbu ndị Igbo na ogbugbu a egburu ndị Igbo na Naịjirịa ga-ebi n'ihi nke a ka ndị Igbo gawara onwe ha o wee kwupụta nnwere onwe Biafra n'aka Naijiria nke ọ kpọrọ the Republic of Biafra mana Naijiria anabataghị nke a chacha n'abalị isii ọnwa Julaị afọ 1967 agha wee malite alụrụ agha a ruo afọ abụọ na ọkara mana nde kwuru nde ndị mmadụ ka e gburu ọkachasị ndị Biafra ebe ndị ọzọ nwụrụ n'agụụ ka Naịjirịa gbachiri ụzọ esi ebubatara ndị Biafra nri ndị Naịjirịa kakwa nwee ngwa agha na ihe eji alụ agha karịa ndị Biafra ka agụụ malitere igbu ndị mmadụ ọtụtụ ndị isi ndị Igbo malitere iji foto na-apụta n'agha ahụ ịgbasa ozi ka ndị ụwa gbatara ha ọsọ enyemaka ọtụtụ ndị mmadụ na mba ụwa malitere ime ngagharị iwe ka a kwụsị agha ahụ o rue n'abalị iri na ise ọnwa jenụwarị afọ 1970 a kpọbie agha Biafra na Naịjirịa ka ndị Biafra wụsara ngwa agha ha ọ bụ ezie na agha Biafra biri mana atụmatụ biafra ebighị chaa chaa ọ ka dịkwa n'isi ndị igbo niile ka ndị okenye kọọrọ ụmụ ha akụkọ ihe mere n'agha ahụ na naijiria taa ọtụtụ ndị igbo ebeela akwa arịrị na ihe butere agha biafra na mbụ ka na-emekwa ruo ugbu a ndị igbo nọ n'ebe dị iche iche iche ka na-ekwu na a ka na-emegbukwa ndị igbo na naijiria ruo ugbu a nke a mere otu ọhụrụ ji malite ịchụ biafra n'ike n'ike otu ndị a na-ezukọ ebe dị iche iche iche eme ngagharị iwe na mba dị iche iche iche iji gosi mmasị ha maka nnwere onwe biafra ha na-akpọkwa ka gọọmenti naijiria nye biafra ohere ikwu uche ha ma ha chọrọ ịnọ na naijiria ka ha chọrọ ịla ụfọdụ otu ndị a bụ nke a kpọrọ movement for the actualization of the sovereign state of biafra massob Biafra Zionist Movement, na nke a kpụ n'ọnụ ugbu a bụ Indigenous People of Biafra, IPOB, nke onyeisi ha bụ Nnamdi Kanu. IPOB na-egosipụta mmasị ha maka nnwereonwe Biafra n'ebe dịcha iche iche na Naịjirịa nakwa na mba ofesi, nke gọọmenti Naịjirịa jiri kpọchie onyeisi ha Nnamdi Kanu n'afọ 2015 ruo 2017. oge ndị agha wakporo ụlọ ya n'Afara Ukwu dị n'Ụmụahịa, Abịa Steeti. Otu ndị Amnesty International kwuru na ndị agha Naịjirịa gburu ihe ruru mmadụ narị bụ ndị Ipob na-eme ngagharị iwe na-ejighị egbe maọbụ ngwa agha ọbụla oge ha mere atụmatụ ha kpọrọ Egwu Eke n'afọ 2017. Dịka ọ dị n'afọ 1967 mgbe Naịjirịa achọghị ịnabata atụmatụ nkewa Naịjirịa na nnwereonwe Biafra, Otu ahụ ka ọ dịkwa taa, ebe gọọmentị Naịjirịa kpọrọ otu Ipob otu ndị na-eyi egwu nke mere na ọgbakọ ha niile na Naịjirịa bụ ihe megidere iwu. Ọtụtụ ndị ndu ndị Igbo ekwuola ka gọọmentị Naịjirịa hazigharịa Naịjirịa ka mmadụ niile chịkwaa akụ ha ka ndị na-achọ Biafra wetuo obi ha, mana nke a bụkwa ekwe a na-akụrụ onye ntị chiri. Biafra ọ ga-adị ka Biafra agaghị adị bụkwa ajụjụ ọtụtụ ka na-ajụ. Mana otu ihe ndị ndu ndị Igbo na ndị hụrụ agha BBC Igbo gbara ajụjụ ọnụ na-ekwu bụ ka ọzọ